An Fear a Cailleadh Fadó le Breandán Ó hEithir. Bhí mé ag caint le fear coicís ó shin a cailleadh go luath sna daicheadaí, más ait is fíor é. Bhí sé ina shuí san American Bar in Inis Mór ag ól a phionta agus chuir sé a bheannacht agus beannacht an Chroí Ró-Naofa orm. Tá sé ag tarraingt ar na ceithre scór agus tá a radharc ag teipeadh beagáinín ach d'aithin sé mo ghuth, cé go bhfuil na blianta ó casadh ar a chéile cheana muid. Ní deacair a shamhlú gur cailleadh tríocha bliain ó anois é. Fear é a chónaigh leis féin gan talamh ná trá. Ní raibh in aisce aige mar a deirfeadh sé fhéin ach aer Dé agus uisce an tobair. Ó am go ham shaothraíodh sé slám mór airgid ar fhiontar eicínt agus théadh sé ar théarmacha diabhalta óil ar fud chathair na Gaillimhe. Chaith mé cúpla lá ina theannta uair nuair a bhí sé ar cheann de na babhtaí seo, ag caitheamh a chuid airgid i bhfad Éireann níos sciobthaí ná mar a bhí sé ag saothrú. Casadh níos mó daoine aisteacha orm ina chomhluadar ná mar a casadh orm roimhe ná ó shin. Ach tá mé ag dul romham fhéin sa scéal, b'in deich mbliana théis a bháis. Tuairim na bliana 1942 Tháinig fliú uafásach air agus ba bheag nár scuabadh é. Nuair a tháinig beagáinín éigin biseach air cuireadh in Ospidéal na Gaillimhe é. Chruinnigh slua dochtúirí air agus a ndóthain iontais orthu go bhféadfadh fear a bhí chomh dona leis a bheith beo ar chor ar bith. Níor réitigh an t-ospidéal leis ar chor ar bith. In ainneoin bia rialta, aire de ló is d'oíche, druganna, mórscrúduithe dochtúra de shíor b'amhlaidh a thosaigh sé ag imeacht as. Ba ghearr nár léir ach ar éigin a chual cnámh faoi na héadaí leapa. Faoin am seo bhí sé déanta amach ag na dochtúirí go raibh ceithre ghalar marfacha ar a laghad ar an bhfear bocht is go raibh a leigheas thar a gcumas. Ansin lá tháinig sé chuige fhéin beagáinín, d'éirigh sé aniar sa leabaidh, d'iarr greim agus d'fhiafraigh de na banaltraí a fháil amach cén uair a bheadh an bád ag seoladh ar maidin lá arna mhárach. Biseach an bháis, a deir na banaltraí lena chéile, ach fuaireadar an t-eolas dhó ar mhaithe lena choinneáil suaimhneach. Ar chloisteáil dhó go raibh an bád ag seoladh ar a hocht, d'éirigh sé amach as an leabaidh agus d'iarr sé a chuid éadaí. D'iarr sé a chuid éadaí arís go dúshlánach agus dúirt sé go raibh sé ag dul abhaile. Glaodh isteach ar dhochtúirí agus rinneadar a ndícheall é a chur ar ais ar an leaba. Ba ghearr go raibh sé ina chogadh dearg eatarthu ach ní raibh sé le cur ar ais ar an leaba le maíomh ná le spreacadh. B'ábhar iontais dóibh uilig a neart toile agus cruas a choirp. I ndeireadh thiar fritheadh a chuid éadaí agus dúradh leis go bhféadfadh sé imeacht ar maidin agus go dtabharfadh an t-otharcharr chomh fada leis an dug é. Ní dhéanfadh seo cúis ar chor ar bith. Thuig sé a chuid cleas go maith. Mheasadar ansin gur mearbhall a bhí air. B'fhéidir go rabhadar ag smaoineamh ar Bhéal Átha na Sluaighe go fiú. Bhí sé ag imeacht agus ag imeacht láithreach síos chuig Misses Brady, áit a bhfanadh sé de ghnáth. Rachadh sé abhaile ar an mbád de réir a choise fhéin. I ndeireadh na dála ghéilleadar. Chuireadar iallach air páipéar a shíniú ag tabhairt le fios gur dhá dheoin fhéin a bhí sé ag imeacht. Chuireadar scéal abhaile roimhe chuig a dhochtúir ag tabhairt rabhadh dhó go raibh an fear seo a bheadh marbh laistigh de chúpla laethanta ar a bhealach abhaile agus breathnú amach dhó agus chruinníodar airgead dhó agus scaoil bóthar leis. Lá arna mhárach chuaigh sé abhaile ach ní chuig an dochtúir a chuaigh sé ach ar an ól. Ar a bhealach abhaile ón ósta deireanach ina raibh sé, thit sé isteach i gclais ar thaobh an bhóthair agus thit ina thromshuan. tháinig ina báisteach mhór agus nuair a dhúisigh sé de réir a chuntais féin bhí sruth uisce ag gluaiseacht síos i gcúl a mhuinéil agus amach síos trí chosa a threabhsar. D'éirigh sé agus chuaigh abhaile. An bhliain dár gcinn tháinig samhradh thar a bheith breá. Lá báid áirithe a bhí ann. Bhí an fear a cailleadh ina shuí ar chéibh Chill Rónáin ag breathnú ar na bádóirí ag folmhú móna Bhí fámairí ag teacht aníos an chéibh agus ba ghearr gur thug sé faoi deara duine acu ag siúl síos suas ar a chúla agus ag féachaint go haisteach air. Labhair sé ar deireadh. Ní féidir gur tú atá ann. Is mé go díreach, a dhochtúir, is mé. Ach cheap mé go raibh tusa curtha. Is tú a deir ach ní hé Dia, a dhochtúir. Dearmad mór a bheadh ansin. Níl deifir ar bith ag imeacht orm. Chuir an dochtúir duine den mheitheal a bhí ag iarraidh é a leigheas i nGaillimh a lámh ina phóca agus shín páipéar chúig phunt chuige. Ghuigh sé saol fada faoi shéan dhó agus dúirt go raibh iarratas amháin aige. impí a dhéanamh leis thíocht go Gaillimh uair eicint eile agus cead a thabhairt dhó é a scrúdú arís. Sin rud nach ndéanfaidh mé. Ní ag tabhairt freagra ort é. Ba bheag nár chrog an áit úd mé.